Ní dhéanfaidh lucht leanta na Mí dearúd ar samhradh na bliana seo go ceann i bhfad. Go dtí seo, bhí éirithe leo Áth Cliath agus Ciarraí a chloí as baile. An éireoidh le Robbie Brennan a thrúpaí a spreagadh le rogha na coitianta eile agus craobhacha na hÉireann na bliana seo caite Gaillimh a chloí? Bhí Cuán Ó Flatharta agus Gary Brennan i bPáirc an Chrócaigh don cheann seo.
Liathróid tar éis titim ó Hernon agus an chaid géillte arís. Cosaint mhaith ó Caulfield ag tiomáint Dylan McHugh, fear Chora Finne, siar. Anois Thompson. Bhí fear saor os a chomhair amach. Thóg sé chuid ama a thabhairt dó. Caid dainséarach buailte ag Silke. Cooke amach in airde fágtha i gcomhair Walsh. Ana-scil ag Walsh, an chéad scór faighte ag Shane Walsh sa chluiche. D'fhanamar seacht nóimeat go leith ach tá sí aimsithe. Scór iontach ón nGaillimh. Liathróid iontach ó Liam Silke trasna na páirce. Peter Cooke, bhí fhios aige go mbeadh Walsh thíos faoin mbriseadh.
Ana-chaid trasna ó Frayne. Ana-scil ó Morris. Seo chugainn Coffey le deis ar bháide, ana-shábháil ó Gleeson agus táimid ar comhscór.
Scór iontach ansin don Mhí. An ghluaiseacht ar dtús istigh ó Jordan Morris chun an spás a chruthú dhó féin. An pas ó Eoghan Frayne agus Seán Coffey ag teacht ar an ngualainn.
Costello ag lorg imreoir taobh istigh. Imirt mhaith ó Morris. Ag iarraidh gearradh anois thairis McGrath. Déanta go deas ag Morris. Ana phointe ag Jordan Morris. 6 nóimeat go leath ama, Frayne, Keoghan in aice leis agus Morris thar n-ais ag Keoghan, Morris, Á, bhí sé tar éis éalú isteach, an-imirt ó Keoghan is ana-phointe ón uimhir 5. Ach casadh iontach ó Keoghan ansin. Is minic atá sé déanta aige dul suas na páirce mar sin ach an bealach ar chas sé ar chlé agus ar ais ar dheis, rolla álainn uaidh ansin.
Maher. Faighte thar n-ais agus níl an cailteanach den chasadh le Darcy ach tá sí fós san imirt. Bíonn sé seo dainséarach. Pointe an bhfuil sé aimsithe, tá, agus bhí gá acu leis sin agus Tierney gur aimsigh é. Charaigh sé anois. Costello á lorg. Seo chugainn Costello anois. An lead seo mar a bhíos ag rá, mar a bheadh eascú na scileanna ar fad aige. Cad é an ag Costello? Cos deas, dhá cheann leis an cos chlé, ceann leis an cos deas is tá siad mé pointe chun tosaigh. Cooke siar go Finnerty. Ana-chaid Kelly. Titeann sé céimeanna, b'fhéidir, agus an réiteoir ag scaoileadh leis. Jab mhaith ón réiteoir, Thompson. Caithfidh sé agus an réiteoir sásta ná raibh aon céimeanna ann. Comhair, comhaireoimid iad seo arís.
Is dócha go raibh sé ceart go leor. D'fhan sé soicind amháin agus ansin thóg sé é. Téann sé isteach i lár go Caulfield. Ooh, Hóbair. Anois, tá imreoir sa bhreis ag an Mhí ar an ionsaí seo má leanann siad leo. Ceann síos. Oh, Morris go haoibhinn ar fad ó Jordan Morris. Tá bearna de dhá phointe eatarthu. Oh, preabadh iontach ansin ar Morris. Ach tá sé go léir ag teacht ón mbrú atá an Mhí ag. ag cur ar Ghaillimh amuigh i lár na páirce. Agus is deis eile atá curtha amú acu agus i dtús báire bhain an deis ar bháide. B'in é an cinneadh ceart agus á níl éinne ag cur brú ar O'Flaherty. Titeann sé agus Rafferty, réiteoir breá sásta scaoileadh leis. Seo chugainn Ronan Ryan. Tá Rafferty ar fáil. Tá rith is rás fé Rafferty. Casfaidh sé thar n-ais. Tá sé ag Coffey. Ana-chaid i gcomhair Gray. Tagann Gleeson amach. Titeann sé. Tabhair do Costello é. Ní dhéanann sé. Tá sé fós ann. Seo deis ar bháide, scil na sacair. Sea, liathta sa líontán ag Conor Gray. Tá an báide aimsithe ag an Mhí agus imithe cúig cinn de phointí chun tosaigh.
Ana-chúl ar fad ar deireadh. Bhuel, an raibh calaois ansin? Bhí an cuma air ag an am gur fhágadh lámh istigh ann agus gur cheart go mbeadh cic saor acu. Bhí an chuma ar Conor Gray ansin go raibh an deis curtha amú aige cúpla uair ach thit sé as a lámha. Rinne Johnny McGrath go maith chun é a leagan amach as a lámha.
An Mhí tar éis buachaint ar Bhleá Cliath? An Mhí tar éis buachaint ar Chiarraí? An gcreideann siad go bhfuil siad in ann buachaint? ar an nGaillimh. Tá sé fáilte ag Comer. Titeann sé. Pioctha suas. Seo chugainn Finnerty. Caite isteach i dtreo McDaid. Báide aimsithe ag McDaid. Ana-chaid. Bogtha go tapaidh is tá báide acu. Bhuel, tá Gaillimh dúisithe anois. Bhíos ag cur ceiste orthu an mbéidís in ann freagra a aimsiú ach sin díreach é. Scór iontach ó Walsh ón gcic saor. Brú ar an gcic amach. Rinne Comer go hiontach chun sin a bhuachaint ar dtúis agus an pas láimhe a thabhairt do Finnerty. Chonaic Finnerty an ghluaiseacht ó McDaid, rith iontach uaidh. Déanta go hiontach ag Duke ansin ach féach an ráta oibre ó Ghaillimh, an t-athrú atá tagtha iontu sa chúpla nóiméad sin.
Titeann fear na Gaillimhe, Ronan Ryan in aice leis, bhfuil sé fós ag Coffey agus, agus. uch, uch, bhfuil sé maith? Caulfield bhí air scaoileadh leis is é ar cárta buí. Thompson, go Maher, Maher, isteach, bhfuil báide eile aige? Tá, sin caid le dealramh! Ah sin iontach ar fad. Luaigh, luaigh mé is dócha an troid a bhí á dhéanamh ag an Mhí ar an talamh, bhuel, Do mheaitseáil Gaillimh an troid sin an uair sin agus an bealach ar bhog siad an liathróid ansin chomh tapa, an luas a chuir Maher isteach sa ghluaiseacht agus Liam Silke ag fanacht don phas ag fanacht don phas ach críochnaithe go deas aige istigh sa chúinne. An-mhaith ar fad ó Silke agus, bhuel, i gcúig nóiméad an-athrú tagtha ar imirt na Gaillimhe. Faighte ag Costello, tá sé ag an té ceart. Ceann ard i dtreo Morris, poc cic saor, nach ea? Ní hea arsa an réiteoir. Morris! Ó! Ní raibh sé de cheart aige tabhairt fé ach baint de nach ann ansan. Bhuel, bhí an ceart aige, is dócha, sa chaoi go raibh an buntáiste aige agus is dócha gur thuig sé go raibh an buntáiste aige ach an-iarracht ar fad agus an-shábháil ó Conor Gleeson.
Dhá phointe idir na foirne, 1, 13 le 2, 12. An Ghaillimh dúisithe le cúpla nóiméad anuas agus tá beirt ceart go mbeadh báire casadh aá ar fheabhas. Sár, sár bháire ón Mhí agus féach air sin mar imirt flaithiúil ó Matthew Costello. Á bhuel, go léir, thosaigh sé go léir le Morris, an greamú seo leis an láimh deas curtha timpeall air. an liathróid curtha amach aige agus ansin Costello, chonaic sé go raibh Morris ag teacht ar an ngualainn arís leis an bpas álainn sin, ní raibh le déanamh ansin ag Morris ach í a chur isteach sa líontán ach obair iontach, an ráta oibre don Mhí, sin a chruthaigh an cúl dhóibh agus arís tá ar Ghaillimh freagra éigin a aimsiú. Foighneach go pointe, níl ann ach pointe, ní faic é. Deirimis é sin fadó fé na camáin ní faic é, caid Hickey. Tá spás, tá deis ag Hickey. Dhá phointe idir na foirne. Hogan amach i dtreo Gray. Gray i gcoinne Conroy. Á, is maith í an neart! Tógtha go tapaidh. Seo chugainn Coffey. Tá cuma traochta ortha ar fad seachas an bhfear san. Á, féach an scil! Ah, nach breá bheith páirteach agus siad ag éirí tuirseach leis an dara Tá cuma na maitheasa orthu! Sa dara leath seo amháin, aon, dó, trí, ceathair, cúig, sé phointe aimsithe ag Jordan Morris, le ceann leis an gceann a fuair sé sa chéad leath, seacht gcúilíní aimsithe aige. Níl an jab críochnaithe fós ag an Mhí, táid dhá, trí cinn de phointí, dhá nóimeat le dul. Thompson, Matthew Thompson. Tá sé á lorg ag Comer istigh. Bhuel, tá sé ag an bhfear ceart, tá dhá phointe uathu. Yeah, faighte aige. Chomh simplí leis sin. Bheifeá rá le Tennant chan é mar a dhéanadar níos luaithe sa chluiche. Scór idir na pointe idir na foirne. Cén scór cinnte agus yeah, bhí ardaíodh an brat bán ar dtús agus. slua na Gaillimhe ag cinntiú go dtabharfar an dá phointe ansin. Beidh an bonnán imithe, is dócha, sula dtugann sé faoi. Conor Gillespie leis. Í ciceáilte amach agus tá an bonnán séidte agus ní hamháin san, tá an fheadóg dheiridh séidte. Robbie 'Baggio' Brennan, tá sé déanta aige arís ach laochra ar fud na páirce ag an Mhí. Rafferty. Ryan Costello agus Jordan Morris. Tá an Mhí i gcluiche leathcheannais na hÉireann.